Fáilte go Cruthaigh, podchraoladh a bhreathnaíonn ar na ceannródaithe atá ag cruthú tograí agus gnólachtaí uaillmhianacha as Gaeilge. Is mise Daithí de Buitléir, Clárbhainisteoir ar Gaeilge 365, clár nuálaíocht teanga Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tús ré nua don Ghaeilge, ré na cruthaitheoirí. Foghlaimeoimis óna chéile agus cruthóimis le chéile todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe de. Inniu, tá Ciarán Ó Feinneadha, comhbhunaitheoir Na Gaeil Óga, club CLG lán-Ghaeilge atá lán le beocht agus beatha i gceantar Leamhcháin in iarthar Bhaile Átha Cliath. Fáilte isteach, Ciarán. Go raibh maith agat. So, is dócha, tosnóidh mé anois, b'fhéidir, má tá tú in ann just beagáinín a insint dúinn fút féin i dtosach ama. Bhuel, rugadh agus tógadh mé i mBleá Cliath. Beirt tuismitheoirí go raibh ana-shuim acu sa nGaeilge, casadh ar a chéile iad trí Chonradh na Gaeilge, Craobh Liam Bulfin. Ní raibh labhairt na Gaeilge ag mo mháthair ach bhí Gaeilge mhaith ag m'athair, so Gaeilge ar fad a labhair m'athair i gcónaí liom. So, go bunúsach is Gaeilge an teanga. teaghlaigh a bhí againn ó thaobh, mar ghrúpa de, go háirid lenár n-athair agus bhí mo mháthair bocht an-fhoighneach ar fad leis sin. So bhí cúigear, tá cúigear deartháireacha agus driofúr amháin agam agus go dtí an lá atá inniu ann is Gaeilge a labhraímid le chéile. Ana mhaith, ana mhaith.
Agus ansin. Tá a lán rudaí spéisiúil, spreagúil, siamsiúil déanta agat in imeacht do shaoil ach is dócha, tá muid anseo inniu le díriú ar Na Gaeil Óga so ar mhaith leat just beagáinín comhthéacs dóibh siúd nár chuala riamh faoi Na Gaeil Óga, cad é Na Gaeil Óga, b'fhéidir? Yeah, bhuel, an cúlra atá ann ná gur d'imríos le club darb ainm Clann Choláiste Mhuire, scoláirí agus iarscoláirí Choláiste Mhuire, agus tháinig deireadh leis an gclub sin i 1999. agus ba club é Clann Choláiste Mhuire a eagraíodh trí mheán na Gaeilge, chuile shórt a rinneamar, is trí Ghaeilge a rinneamar ar an bpáirc mar theanga phobail i measc an tslua againn agus an rud faoi ná ghlaoigh duine darb ainm Ciarán Mac Fhearghusa orm lá amháin, bhí tráchtas ar siúl aige le haghaidh DCU, Fiontar, agus. Bhí sé i mo chur faoi agallamh maidir le Clann Choláiste Mhuire agus deireadh an agallaimh dúirt sé, meas tú an mbeadh a leithéidí indéanta sa lá atá inniu ann? Now, chuirtí go leor agallamh orm ag an am le haghaidh tráchtas mar sin agus bhí saghas ceist nó freagra réamhshocraithe agam agus in ionad, uaireanta chaith mé go leor ama ag caint le daoine agus ag plé rudaí agus déanamh miontaighde faoi na rudaí so an rud a shocraigh mé dá gcuirfí ceist orm a leithéidí go molfainn go mbeadh cruinniú againn chun féachaint na féidireachtaí agus then bheadh sé an-shuimiúil, an-shoiléir cén saghas éilimh a bhí ann. So mholas dó cruinniú a tharraingt le chéile agus rinne sé sin i gClub an Chonartha agus tháinig grúpa againn le chéile agus is as an cruinniú sin a bunaíodh Na Gaeil Óga. An-mhaith agus bhí mé féin ag an chruinniú áirithe sin agus tá muid tar éis dlúthaithne a chur ar a chéile ó shin. Ach abair, Clann Choláiste Mhuire ar feadh soicind. An briseadh croí a bhí ann nuair a theip air? Yeah, do b'ea, ach caithfidh mé rá, ar feadh roinnt bhlianta sular theip air, bhí sé soiléir gur sin a tharlódh. Tháinig athrú an-mhór, bhíodh páistí ag freastal ar Choláiste Mhuire ó chuile áit i mBleá Cliath agus d'athraigh an saghas saol agus bunaíodh Gaelscoil i mBaile Munna agus bunaíodh Gaelscoil i nDún Droma agus i bhfiche áit eile mórthimpeall na cathrach. agus da bharr san ní raibh an oiread céanna páistí ag taisteal ó na ceantracha éagsúla isteach go lár na cathrach agus an tarna rud ná leis na daoine a bhí ag freastal ar an scoil ní raibh an bhéim chéanna ar an nGaeilge agus a bhí roimhe sin agus tháinig athrú ar an saol chomh maith. Bhí, bhí, nuair a bhíos óg, creid nó ná creid é, nuair a bhíos ar an mbunscoil, théimis isteach ar scoil liom féin nó le mo dheartháireacha. So théadh muidne, d'fhágadh muid an baile agus ní rud eisceachtúil a bhí anseo, shiúladh muid síos go dtí an stad bus agus muid óg agus théimis isteach go lár na cathrach agus shiúladh muid suas Sráid Uí Chonaill gach lá, ar maidin agus sa tráthnóna chun dul ar scoil. Ó cén aois? Ní fhéadfainn a rá go cinnte cén aois ach déarfainn seacht nó a hocht. Now caithfidh tú smaoineamh, bhí mo dheartháir is sine b'fhéidir a haon déag nó a dó dhéag ag an am sin so ar a laghad bhí comhluadar deartháireacha agam agus is cuimhneach liom you know é sin a dhéanamh liom féin uaireanta agus, Like, mar shampla, dá mba rud é go raibh rud éigin ar siúl ag na deartháireacha nó aon rud, bheinn fágtha liom féin. Agus níorbh aon rud as an gnách é sin. Agus bhí, bhí an saol iomlán difriúil. Bhí stiúrthóirí bus ann chomh maith le tiománaí. Agus roinnt de na stiúrthóirí a bhí ag dul ó Bhaile an Teampaill an áit a raibh cónaí orm, bhí Gaeilge acu. Agus chomh maith leis sin, iad ar fad, thabharfaidís airgead So, choinneoidís súil amach chun a chinntiú, you know, go rabhamar suaimhneach, nach raibh éinne ag cur as dúinn agus chuile shórt eile nuair a bhíomar ar an mbus. So, saol iomlán difriúil a bhí ann. Is abair, so, bhain Clann Choláiste Mhuire ardchaighdeán amach agus bhí sé ag dul ar feadh tréimhse tríocha, daichead bliain, an ea? Sin é, yeah.
Bhí, bhíomar ann tríocha bliain agus bhí, ba club sinsear muid ar feadh roinnt bhlianta. Bhuamar Craobh Idirmheánach an Chontae sa pheil, faoi dhó. Ní raibh mórán iomáint ann, díreach mar a tharla sé. Agus so, an rud a tharla ó thaobh na páistí óga de, ní raibh tuismitheoirí sásta ligean dá bpáistí dul ag taisteal a thuilleadh leo féin. So bhí ar an tuismitheoir taisteal leo agus bhí sé deacair tuismitheoirí a fháil chun an taistil sin. Agus inis dom, luaigh tú ansin so bhí OK cruinniú beagáinín sall agus anall ag rá ar chóir, nár chóir agus kind of do rud ná just gearradh tríd ag rá tá seo ag tarlú. Conas gur fhorbair tú an cineál meoin sin? Cos, Go minic feicim daoine ag rá, 'Ar chóir dom? Ar chóir dom? And tríocha bliain níos déanaí bíonn siad fós ag rá, 'Ar chóir dom? Nó i go leor cásanna, 'Á, ba thrua nach.
Yeah, is dócha gur bhain sé le roinnt rudaí. Bhí an t-ádh dearg liom go raibh scata daoine. gur tháinig mé faoina dtionchar ó, bhuel, ó thaobh na Gaeilge de, luaigh mé cheana féin ó thaobh an Chumann Lúthchleas Gael de, leithéidí agus Donncha Ó Néill agus Mícheál Ó Garagáin agus ó thaobh, b'in an saghas duine a bhí i Donncha agus ó thaobh na Gaeilge de, bhí, tháinig mé faoi thionchar Tomás Ó hEocha agus Pádraig Ó Snodaigh timpeall an, lár na seachtóidí agus. Is daoine iad sin go raibh a rinne gníomh agus nár chaith a lán ama ag machnamh ar céard a cheap daoine nó cad iad na pitfalls a bhí ann ach chomh luath agus a thuig siad go raibh éileamh dá leithéidí agus go raibh sé tábhachtach ó thaobh na Gaeilge de, rinne siad é agus then. gheobhaimis amach an bhfuil sé, an bhfuil féidireachtaí buana don ghníomh. Agus an tarna rud is dócha ná, chaith mé ó 1974 go dtí 1985, haon bhliain déag de mo shaol ag freastal ar chruinnithe agus ba saghas, Briseadh croí dom an méid cruinnithe go ndeachaigh mé chucu. Is cuimhin liom bliain amháin, deirtear gur mise a mhol an rún agus ní mé a mhol é, ach is cuimhin liom deireadh na seachtóidí gur moladh rún ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge go gcuirfí na rúin a glacadh leo an bhliain roimhré i bhfeidhm. Ach thaitin an smaoineamh liom agus bhí an rud céanna beagáinín i gceist le bheith ag freastal ar chruinnithe, a bheith ag caint timpeall ar rudaí agus gan gníomh a dhéanamh agus ehm, just ehm, i ndáiríre timpeall 1985 stop mé ag dul ag cruinnithe mar nós agus is eisceacht amach is amach anois an cruinniú ag a dtéim. Suimiúil.
Agus conas gur féidir. So an meon sin a luaigh tú, is like, bhuel tosnaigh agus faigh amach. Don duine atá suí amuigh ansin ag éisteacht agus atá beagáinín drogall, b'fhéidir tá siad ag iarraidh kind of úinéireacht a thógaint ar thodhchaí na Gaeilge but tá siad kind of a rá, oh bhuel, an mise, an féidir liom, like cén comhairle a bheadh agat do duine den chineál sin? Bhuel, admhaím ar dtús, tá sé i bhfad níos deacra é a dhéanamh inniu ná mar a bhí sé nuair a bhíos-sa óg mar tá an gairis seo go n-úsáidimid ar fad agus bainimid leas as. ná na meáin shóisialta, na meáin shóisialta is, is um you know nuair a, nuair a théann tú os comhair an phobail um tá tú do d'fhágáil féin sa riocht gur féidir le daoine thú a bhualadh agus gur féidir leo thú a mhaslú agus ritheann sé le nádúr an duine nach maith leo bheith sa riocht go bhfuil daoine ag tabhairt fút nó So, is cuma cén gníomh a dhéanann tú, an chéad rud a chaithfidh tú, is cuimhneach liom bheith ag caint le iarbhainisteoir idirchontae peile agus bhíodh sé i gcónaí ag rá nuair a thosaigh sé le foireann, an chéad rud a rith leis ná gur fuath le cúig nó deich faoin gcéad de na daoine sa seomra é cheana féin de bharr go bhfuil fhios acu go bhfuil siad chun ísliú céime a thabhairt dóibh ó thaobh prióireachtaí nó tosaíochtaí de ar an bhfoireann. Agus tá sé an-suimiúil, sin mar a bhíonn agus. so, mar an gcéanna le haon ghníomh a dhéanann tú, so, tugann sé beagáinín beag láidreacht phearsanta, ní fiú bheith ag cur i gcéill nach bhfuil aon downside ach ina choinne sin, an taobh eile den rud ná, you know, is, is, tá, baineann tú féin, tá féin, taitneamh, is dócha, iontach le baint as bheith gníomhach in aon rud sa lá atá inniu ann atá ag plé le cur chun cinn pobail agus, ar ndóigh, rud ar bith a bhaineann leis an nGaeilge, is ag cur chun cinn an phobail atáimid. So, you know, éinne atá ag smaoineamh air, sin an chéad rud ba chóir dóibh smaoineamh air, tá an taobh beag diúltach de ach an taobh dearfach ná, Bainfidh tú taitneamh as, an tarna rud ná ní féidir é a bhaint amach leat fhéin, níl aon, ní chreidim go bhfuil aon duine ar domhan a bhain aon rud amach as a stuaim fhéin, b'fhéidir go bhfuil eisceachtaí ach ní heol dom iad. De ghnáth bíonn, bíonn ar a laghad duine amháin eile, go minic duine atá mar chontrárthacht ó thaobh do phearsantachta fhéin de, nó duine atá sásta bheith mar mheantóir ar cúl, nó a thugann tacaíocht de chineál éigin morálta duit. Mar nuair atá tú ag iarraidh rud éigin nua a bhaint amach, ag pointí áirithe, beidh laethanta iontacha agus beidh laethanta dúshlánacha agus tá do chairde uait ar na laethanta dúshlánacha ionas nach rachaidh tú amú ón rud atá i gceist. Agus inis dom so na dúshláin, right, because tagann, tagann dúshláin aon uair atá tú ag iarraidh aon rud spéisiúil a dhéanamh. Tiocfaidh dúshláin. Cad a bhíonn tusa a rá leat féin nuair a thagann na dúshláin? Conas iad a réiteach? Sin é. Tá's agat. B'fhéidir nuair, de réir mar a théim in aois, go mbím ag breathnú siar a rá, God. Ach fós, yeah, ní, ní, like, má, má thosaím ag plé le rud éigin a bhaint amach, tá mé céad faoin gcéad cinnte gur féidir é a bhaint amach. Ní bhíonn. dabht i m'intinn gur féidir é a dhéanamh. Níl, níl, ní, níl aon rud nach gcreidim. Bhuel, ní tharlaíonn fíor rud éigint muna go raibh an creideamh sin ionam. Is an raibh tú mar sin i gcónaí? Yeah.
Yeah, so ó sé déag bliain d'aois, just, tá seo chun tarlú. An chéad agóid, like, is cuimhin liom go maith an chéad agóid a d'eagraíomar. like, in 1974 ní rabhas ach díreach sé déag ag an am agus bhíos ar buile faoin gcinneadh a rinne an rialtas deireadh a chur le Gaeilge ag an státchóras. Nuair a smaoiním siar tá sé dochreidte, faighim deacair uaireanta a thuiscint go raibh mé sé déag ag an am agus mar a deirim ní raibh mé ach díreach sé déag agus, like, Aaa, aríst, labhras le roinnt cairde liom a bhí ar aon intinn liom agus fuaireamar daoine chun meantóireacht a dhéanamh orainn. Luaigh mé cheana féin daoine cosúil le Riobard Mac Góráin as Gael Linn, bhí Tomás Ó hEochaidh agus Pádraig Ó Snodaigh a luaigh mé cheana féin a thug cuidiú iontach dúinn. Agus an rud a rinneamar ná d'eagraíomar mórshiúl, d'fhreastail timpeall míle duine agus breis ar an mórshiúl, dob é an mórshiúl ba mhó ó thaobh na Gaeilge de ar feadh na mblianta fada, measaim, go dtí an Dream Dearg, gurb é an ceann ba mhó go dtí an Dream Dearg agus ach cinnte ba mhórshiúl suntasach a bhí ann agus ach ní raibh aon dabht agus fuaireamar a lán poiblíochta faoin rud agus. Yeah, ní raibh aon dabht a'm ansin chomh luath agus a shocraíos ar sin. Ach bhí an t-ádh orm, mar a deirim, níl mé ag déanamh mór is fiú a dhéanamh den tionchar a bhí ag daoine eile orm agus an meantóireacht agus an spreagadh a fuair mé ó dhlúthchairde agus ó dhaoine eile sa saol, bhí sé sin ann. Agus
so, filleadh ag Na Gaeil Óga ar feadh soicind agus ag tosnú amach. raibh mórán acmhainní timpeall ar an chlub ag an am nó an cineál passion agus can do attitude a bhí ann. Is passion, yeah, cinnte. Thoiligh mé féin dul mar bhainisteoir, bhíos tar éis bheith mar bhainisteoir cheana féin ar fhoirne roinnt mhaith blianta. Ach ní baineann, an chéad rud ná ní thuigim fós peil an lae inniu. Nuair a bhíos ag imirt, fuair tú an liathróid agus ciceáil tú an liathróid chomh fada agus a bhféadfá. Tá sé ag filleadh sa treo sin, tá sé ag filleadh sa treo sin. Buíochas le Dia. Agus so ní duine mé a thuig teaicticí an lae inniu. agus ní raibh aon dul amú orm faoi sin, ach ag an am céanna thuig mé go bhféadfainn, ag an leibhéal ag a raibh Na Gaeil Óga agus an leibhéal go bhféadfaimis a bhaint amach, go bhféadfainn dul fad áirithe agus bhí mé sásta an fad sin a dhéanamh dá mba rud é go raibh mé in ann imreoirí agus daoine eile a thabhairt ar bord agus. Tháinig duine, Marcus Ó Léanacháin, mar thraenálaí ag an am. Bhí sé bainteach le Tomás Dáibhéis agus tháinig sé ag imirt linn agus mar thraenálaí agus tuigeann Marcus peil an lae inniu so ba saghas faoiseamh mór dhom ligean dó, bhuel, dul agus a rud féin a dhéanamh ar an bpáirc agus na rudaí casta seo a bhí saghas, a bhain le glúin nua. So, yeah. agus d'éirigh linn, idir mé féin agus Marcus mar foireann comhbhainistíochta, d'éirigh linn dul chun cinn mór a dhéanamh ar feadh roinnt bhlianta leis an bhfoireann peile agus mar deirim, ag an am céanna bhí na hiománaithe ag forbairt agus ansin thosaíomar, oh sorry, ag dul siar ag an tús, tá sé tábhachtach, you know, thug daoine eile ana-thacaíocht dúinn, like luaim, mar shampla beirt atá ag plé le, gur traenálaithe spóirt agus aclaíochta iad. Ainle Ó Cairealláin agus Cairbre. Tá Cairbre ina thraenálaí anois ag foireann peile Dhoire tar éis dó bheith le foireann iománaíochta Luimnigh ar feadh roinnt bhlianta agus Tiobraid Árann roimhe sin agus measaim go raibh sé mar thraenálaí aclaíochta ag le haghaidh foirne a bhuaigh ceithre nó cúig cluiche ceannais na mban. Go díreach, yeah, le Arsenal, bhí sé i gceannas ar pheil na mban. Thosaigh sé le Na Gaeil Óga. Sin é.
So, fair play dó, tháinig sé amach, beirt deartháir, Ainle agus Cairbre, agus thugadar seisiún gairmiúil ceart traenála dúinn, b'fhéidir an tríú nó ceathrú ceann, agus arís, thaistil siad tamall fada

So tá fás as cuimse tagtha ar Na Gaeil Óga ó shin agus is dócha, mar a luaigh tú níos luaithe, thosaigh an club as agus bhí sé dírithe kind of ar daoine fásta amháin agus anois tá sé dírithe ar kind of is dócha an samhail iomlán de chlub agus tá na céadta páistí ó Leamhcán agus is dócha sin ceantar ina raibh fiche, tríocha bliain de forbairt, obair forbartha déanta agatsa idir bunú Gaelscoileanna agus bunú Gaelcholáistí agus gach rud. An raibh sin i gcónaí ina shíol ar chúl d'intinn nuair a thosnaíomar amach? Bhuel, ón am gur tosaíodh ag plé foirne faoi aois, cheap mé gurbh rud loighiciúil a bhí ann. Tá an ceart agat, bhíos mar Chathaoirleach, Bunaitheoir, Gaelscoil Naomh Pádraig ar ais in 1989. agus ansin nuair a bunaíodh Coláiste Cois Life sna nóchaidí agus arís Gaelscoil Eiscir Riada, bhíos mar cathaoirleach ar na coistí chun iad a bhunú agus tá mé iontach bródúil as an bhforbairt atá déanta ag na trí scoil sa cheantar so. nuair a bhíos, nuair, nuair a bhíomar gafa le cá háit a rachadh Na Gaeil Óga le haghaidh structúr faoi aois, bhuel, ceapas go raibh roinnt rudaí a bhí ar ar son i Leamhcán, ceann amháin, ar ndóigh, go raibh trí Ghael, dhá Ghaelscoil agus Gaelcholáiste, an tarna rud ná go raibh pobal ollmhór ins an dúthaigh agus ag an am sin ní raibh ach club amháin ag freastal ar an bpobal ollmhór sin, Tá Leamhcán chomh mór le roinnt contaetha in Éirinn agus is cinnte gur facthas dúinn sna Gaeil Óga go raibh oscailt ollmhór ansin. Agus chomh maith leis sin, bhí go leor daoine gur cinnirí iad as an dúthaigh ginearálta chomh maith. Agus, ar ndóigh, tá an méid cinnirí atá againn ins an ceantar tar éis méadú as cuimse ar fad ó thosaíomar ag plé leis na foirne faoi aois toisc go bhfuil tuismitheoirí na bpáistí sin gníomhach linn agus go leor acu siúd gur Gaeilgeoirí iad nó go bhfuil Gaeilge mhaith acu agus a d'éirigh gafa leis an gCoiste, daoine cosúil le Nicky Lohmann atá mar chisteoir againn faoi láthair agus neart eile atá tar éis éirí, atá tar éis teacht ón gceantar. Tá a lán daoine tar éis teacht chun cinn. Ach ceann de na rudaí is suimiúla faoi a lán de na daoine sin atá tar éis teacht chun cinn, ní raibh Gaeilge acu an chéad lá a shiúil siad isteach an doras.
Sea, tá roinnt áirithe, tá measc, bhuel, tá trí chineál duine againn, tá daoine atá, gur tógadh sa bhaile le Gaeilge nó as an nGaeltacht iad agus, Ar ndóigh, ag deireadh an lae, tá an-tábhacht leis na daoine sin mar cinntíonn siad saibhreas na teangan agus chuile shórt eile. Ansin tá díograiseoirí teanga a d'fhoghlaim Gaeilge nó atá ag foghlaim Gaeilge agus gur mba mhaith leo go mbeadh Gaeilge níos fearr acu agus b'fhéidir go bhfuil siadsan níos dílse don teanga ó lá go chéile sa gcaoi is go bhfuil cinneadh breise déanta acu an Ghaeilge a fhoghlaim agus í a úsáid, b'fhéidir sa mbaile lena gclann, nó díreach mar nós agus Gaeilge nach bhfuil chomh maith sin acu. Agus ansin tá an tríú cineál duine go bhfuil Gaeilge ar bheagán nó nach bhfuil líofa sa teanga. Agus ar ndóigh tá daoine, a lán daoine againn nach bhfuil Gaeilge ar bith acu. Tá mé ag caint faoi trí aicme ó thaobh labhairt na Gaeilge de. Feictear dhomsa gur dream iad an chéad dream a ndeintear faillí orthu go minic, Agus ní héard go ndeinimíd ins na Gaeil Óga, you know, idirdhealú idir dream amháin nó an dream eile agus ní chuirimid níos mó béim ar dhream amháin nó dream eile ach feictear dhomsa go bhfuil an-tábhacht leis na daoine a tógadh le Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh dó, mar nach gcuirtear a ndóthain seirbhísí ar fáil dóibh agus an tarna rud ná gur dream iad a luíonn isteach go nádúrtha leis an coincheap atá againn ná díreach nílimidne ag plé le ach cluichí a eagrú agus a chur chun cinn ar an bpáirc imeartha so is na daoine a tagann ó theaghlaigh Ghaelacha nó ón nGaeltacht is féidir leo sní isteach go héasca linn agus ar ndóigh de réir mar a bhforbraíonn siad taobh istigh den chlub, lasmuigh den pháirc imeartha tá rudaí eile an-tábhachtach maidir le forbairt an chlub, maidir le bhainistíocht foirne eile, maidir le úsáid na Gaeilge i measc an phobail i gcoitinne, clubtheach a thógáil, you know. páircí imeartha a fhorbairt. Tá neart rudaí eile go bhfuil gá leo, ach díreach mar an chéad chéim chun teacht agus imirt linn, sníonn sé isteach lena saol siúd go nádúrtha. An ea? An ea? Agus abair, as an, le linn an tréimhse forbartha sin ar fad, cad é an t-am is dúshlánaí a bhí ann duit? an rud a bhíonn tú i gcónaí buartha faoi ná go mbeidh scoilt, mar shampla. So, nuair a tharla sé, you know, go raibh daoine agus beidh daoine i gcónaí míshásta, is conas bainistiú a dhéanamh ar sin chun a chinntiú nach ndéanfaidh sé dochar fadtréimhseach. Ach ní raibh aon mhíshástacht ar éinne. Tá go leor clubannaí nua a bunaíodh ó thaobh an Cumann Lúthchleas Gael de go raibh fadhbannaí an-bhunúsacha acu toisc go raibh pearsantachtaí ag titim amach, nó a leithéidí. Agus. Sílim gur féidir liom a rá go macánta, ag leibhéal an choiste, mar shampla, an chlub, ní shílim go raibh, gur tharla sé ag pointe ar bith go raibh raic ag leibhéal an chlub. Táimid cúig bliana déag ar an saol anois agus tá mé sách cinnte nár thit éinne amach ar leibhéal an mhór, an mhórchoiste sa chlub, nach raibh raic ná ná raibh, you know, B'fhéidir go raibh daoine míshásta ag amantaí ach cinnte ní raibh saghas scoilt ná aighneas agus ceapaim you know go bhfuil sé sin go hiontach. Ar ndóigh, d'imigh imreoirí, beidh dúshláin i gcónaí againn, is club níos lú muidne ná clubanna eile sa cheantar, nó club amháin ach go háirithe, agus súnn na clubanna móra i mBleá Cliath go minic na foirne as clubanna atá níos lú timpeall orthu. Mé féin go pearsanta, mar thuismitheoir agus mar sheantuismitheoir, ní thuigim é ar chor ar bith. just ní thuigim conas go gceapfadh aon duine go bhfuil sé níos sláintiúla dá bpáistí go mbeidís ag imirt i gclub ollmhór. Ceapann. Samhlaíonn tuismitheoirí go minic gur, nó you know b'fhéidir gur chóir dom a rá, gur é mian croí go leor tuismitheoirí go mbeidh a bpáistí, go mairfidh siad trí na páistí agus go bhfeicfidh siad iad ag imirt ag leibhéal an chontae agus creideann siad gur é an bealach is fearr é sin a bhaint amach ó thaobh dul isteach go dtí mórchlub agus go mbeidh seans níos fearr agus seans go bhfuil sé sin fíor i mo thuairim tá rannpháirtíocht i bhfad níos tábhachtaí, i bhfad níos tábhachtaí, chomh maith leis sin creidim go bhfuil sé tábhachtach ó thaobh na Gaeilge de. Ní bheadh aon bhaint agamsa leis na Gaeil Óga ach amháin gur club Gaeilge atá ann, sin an rud a spreagann mise sa bhreis. An tríú rud ná creidim go bhfuil meabhairshláinte ana-thábhachtach ar fad agus gur rud iontach é sin ag leibhéal, níl mé ag rá beag ach ag leibhéal pearsanta, má tá, you know, a mhéid idirghníomhaíocht atá idir na daoine fásta agus na páistí, na cinnirí, na peileadóirí agus na hiománaithe atá fásta agus na daoine óga. Ceapaim go spreagann sé sin rannpháirtíocht glún agus go bhfuil sé iontach tábhachtach ó thaobh meabhairshláinte de. Agus tá rudaí eile go gcuirimidne béim air mar mhionchlub, mar mhionlach, cuireamar rud go bhfuil mé ana-bhródúil as ná go rabhamar ana-bhródúil as Bród i gcónaí agus tá rudaí mar sin b'fhéidir nach bhfuil chomh mór nach bhfuil clubannaí atá níos mó agus níos traidisiúnta, níos faide bunaithe chomh oscailte sin fúthu. Ach bhíomar in ann i gcónaí dathannaí bróid a úsáid le linn tréimhse Bhród agus leithéidí agus ceapaim arís gur rud an-tábhachtach é sin nach ndéanfaí imeallú ar aon dream gur, go mbeidh, you know, duine a rugadh, you know, i dtír eile, ach gur de bharr a cuinsí pearsanta, nó a gcuinsí pearsanta, go bhfuil siad lonnaithe in Éirinn anois. Ceapaim go bhfuil dualgas ollmhór orainn mar, mar Éireannaigh, mar Ghaeil, mar chuid den Chumann Lúthchleas Gael, fáilte a chur rompu siúd sa chlub agus a chinntiú gur, go mbeidh deiseannaí foghlamtha Gaeilge acu siúd chomh maith chéanna is atá ag daoine a rugadh agus a tógadh in Éirinn. agus tá muidne ag iarraidh, tá na huaillmhianta atá againn ollmhór, tá na dúshláin atá againn ollmhór, ach tá ag éirí linn diaidh ar ndiaidh na mianta sin a bhaint amach. An-mhaith, an-mhaith. Inis dom faoi do fhéinchomhrá maidir leis an stuif seo ar fad. So, cad a bhíonn tú a rá leat féin? Go bhfuil mé ró-shean.
Yeah, sin é go bunúsach, yeah. Tá mé, nuair a bhíos caoga, An fáth go raibh mé in ann fáilt gafa leis Na Gaeil Óga ná bhí mé gníomhach i go leor coistí agus leithéidí nuair a bhíos óg, thug mé mionn, sorry, nuair a bhí mé níos óige, ar ndóigh. Nuair a bhíos i mo dhéaga agus luathfhichidí, rinne mé mionn go seasfainn siar ó ghluaiseacht na Gaeilge ag pointe áirithe, nach bhfanfainn timpeall rófhada mar mhothaigh mé go raibh, ní chuile dhuine, ach go raibh roinnt daoine romham a bhí timpeall rófhada. agus ní líonfar bearna muna bhfuil an bearna ann, má fhanann, so go bunúsach nuair a bhíos caoga d'éirigh mé as chuile short so is go luath ina dhiaidh sin a fuaireas an glaoch faoi na Gaeil óga so is aisteach an rud é go raibh mé tar éis bhí mé ag staidéar déanamh cúrsaí breis staidéar a bhí dian ag an am caithfidh mé a rá ach ag an am céanna Lasmuigh de sin, ní raibh aon dualgas orm ó thaobh cúrsaí deonacha ar chor ar bith. Bhí mé tar éis éirí as chuile choiste. Bhí mé, cé gur dhúirt mé nach raibh mé ag mórán cruinnithe, bheinn ag roinnt rudaí foirmeálta agus bheinn gníomhach le go leor rudaí ach níor theastaigh uaim bheith ag you know coistí foirmeálta seachtainiúla, abraimis. Ach, so bíonn tú a rá leat féin go bhfuil tú róshean ach is. dóigh liom, faigheann tú a lán fuinnimh as freisin. F, Á, faighim fuinneamh do-chreidte as, yeah. Like, tá sé, like, is, is iontach an rud é bheith sa riocht go bhfuil tú em, go bhfuil an idirghníomhaíocht, an, an, an pobal is mó go bhfuil mé idirghníomhach leo, tá siad sna fichidí, sna tríochaidí agus le haghaidh duine atá seasca sé bliana d'aois, is iontach an rud é em, bheith sa riocht sin. Em. Nuair a bunaíodh Na Gaeil Óga, níor mhothaigh mé an deighilt aoise chomh mór is a mhothaím faoi láthair, caithfidh mé a rá go macánta. Tá. Bhí bogadh mór ó bheith caoga cúig go dtí luathsheascaidí, ach ag an am céanna, hanging in there, like, agus, yeah, tugann sé sin fuinneamh dom, cinnte, agus, like, sin, sin, sin na daoine atá uait, daoine deireadh na ndéaga, luathfhichidí, tá na dúshláin ar fad sa saol acu, cabhraigh sa mhéid agus is féidir leat leo ar bhealach ar bith leis na dúshláin sin agus ag an am céanna iad a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de, ó thaobh aclaíochta de agus ó thaobh an tuiscint pobail. Bím scanraithe beagáinín ar leibhéal, ní duine fealsúnach mé ach úsáidim an bus go minic, ní fiú dul isteach go lár na cathrach ar charr a thuilleadh, Agus bím ar an mbus go minic agus nuair a bhíos-sa óg, bhíos ag rá leat ag an tús maidir le dul isteach go lár na cathrach mar dhalta scoile. Anois nuair a théim isteach, ag an am sin bhíodh chuile dhuine ag caint le chéile, ba chuid den chomhluadar é bheith ar an mbus, so bheadh an stiúrthóir bus ag dul timpeall ag caint le daoine, you know, cá bhfuil tú ag dul? em, d'you know, agus bheadh comhráití ag daoine, bhí siad, bhí an pobal iomlán difriúil. Anois. Bíonn chuile dhuine ar an mbus ag léamh an fón, mé féin san áireamh, tá an galar orm féin, ach faighim just beagáinín beag buartha faoi cá, cá, cén toradh a bheas air sin ar fad, an saghas, an briseadh síos sa chomhluadar, an idirghníomhaíocht pobail, an chaint a bhíonn ar siúl againn, an saghas, an bealach go bhforbraíonn páistí agus déagóirí agus daoine sna luathfeichidí an saghas caidrimh a bhíonn acu le daoine eile. mothaím go bhfuil a lán de sin agus ní, by the way, níl mé a rá á smaoinigh siar ar slad glas na cnoic i bhfad uainn, ní, níl mé a rá sin ar chor ar bith. Tá an oiread sin rudaí, tá an oiread sin rudaí atá feabhsaithe. Is iontach an rud é na meáin shóisialta, is iontach an rud é an bealach gur féidir leat suí síos agus breathnú ar Netflix anois, ní gá duit breathnú ar stuif b'fhéidir nach bhfuil suim dá laghad agat ar an teilifís. Nuair a rugadh mise ní raibh aon teilifís againn, nuair a bhíos, eh, I mo pháiste óg, is cuimhin liom go raibh mo chomharsan béal dorais, bhíodh match of the day ar siúl acu agus tá seo fíor. B'as ceantar lucht oibre do mo mháthair, bhí cúlra bocht go maith aici agus bhí Gaeilge ar fad a labhair mé le m'athair agus is cuimhin liom a bheith ag breathnú ar match of the day, ní cuimhin liom cén aois, sé, seacht, ocht, cúig, sé, b'fhéidir, agus shleamhnaigh mé isteach sa chomharsa béal dorais chun breathnú ar match of the day mar bhí suim agam i sacar chomh maith agus deireadh an tráchtaire, Oh yes! What a goal! Agus mionnaím gur tharla seo, is cuimhin liom go soiléir ceist a chur ar mo mháthair, Mam, what does yes mean? And just dúirt mo mháthair gan smaoineamh, dúirt sí, It's another way of saying yeah. Dúirt mise, Ok, is lean mé liom. Ach tá sé sin fíor. Chuir mé ceist ar mo mháthair, Cad is brí le yes? Agus so bhí dhá rud i gceist ansin domsa, an rud aicmeach agus nósmhaireacht teangan a bhí ag cosmhuintir Bhaile Átha Cliath, deirimís i gcónaí yeah. Agus an tarna rud ná, b'fhéidir nach raibh, de bharr go raibh an méid sin Gaeilge á labhairt sa teach chomh maith, nach raibh mé ag fáil iomlán tuiscint ar an dteanga. Agus smaoinímse air sin mar rud ceanúil, ní mar, tá's agam go mbeadh daoine áirithe a déarfadh, God, ní bhfuair mé na buntáistí saoil a bhí uaim. Ceapaimse go bhfuair mé an méid sin saibhreas de bharr gur tharla sé sin dom, gur thuig mé ón lá sin ar aghaidh an tábhacht atá le yeah i gcomparáid le yes. Agus. canúint Bhleá Cliath, an saibhreas atá i dteanga ach. Agus, abair, ag breathnú siar ar an cúig bliana déag atá caite le Na Gaeil Óga, an bhfuil aon rud a dhéanfá difriúil?
Yeah. Bhuel, see, ní raibh smacht againn iomlán againn ar an mbealach, thuigeamar é seo, by the way, bhuel, thuigeas-sa agus sílim gur tuigeadh go ginearálta, chomh luath agus a bunaíodh an club, ní bheadh smacht againn ar an bhforbairt, nuair a chuamar chun plé le páistí faoi aois, mar nuair a théann tú ag plé le páistí atá ceathair, cúig, sé,

Ní dhéanann sé sin dochar ar bith do neart, neart clubanna faoin dtír agus uaireanta cuirim ceist orm féin an mbeadh muid níos fearr as an díriú air sin so bheadh painéal níos mó againn ag gach aoisghrúpa. agus bhainfeadh sé a lán den bhrú den bhainistíocht agus a leithéidí. Ag an am céanna, laghdódh sé an méid daoine a bhí gníomhach sa chlub agus laghdódh sé an méid daoine a bheadh ag imirt don chlub so agus chuirfeadh sé páistí áirid faoi mhíbhuntáiste nach raibh tar éis forbairt go tapaidh agus so is maith an rud é go bhfuil sé déanta ach is cinnte go bhfuil sé dúshlánach so yeah tá sé ana-dhian ar chuile dhuine. Agus, abair, rud atá cineálín suimiúil is. an-chuid de na rudaí atá tú tar éis tagairt dó, rá agus ansin rinneamar sin agus ansin rinneamar sin, is clochmhílte iontu féin a bhí ann. So ní hé just oh yeah tá muid chun cumann faoi aois a chur ar bun. Is freastal ar chruinnithe, daoine a rá leat no níl chun éirí leat, Daoine a rá, No, níor mhaith liom go ndéanfaidh tú sin. Daoine eile a rá, Ó, ceapaim bheadh sin go hiontach. Agus is ag dul amach ag cur struchtúir faoi aois ar bun gan páistí a bheith ag aon duine, gan aithne dáiríre bheith ag mórán de na daoine ar aon duine a bhí fiú ina chónaí sa cheantar, agus is ag dul sa seans. Just a scaipeadh bileog agus féach cad a tharlaíonn.
Bhuel, bhí an pointe deireanach, like bhí teagmháil againn ceart go leor, like bhí teagmháil againn trí na scoileanna agus fuaireamar, like is fiú a rá gur fuaireamar tacaíocht iontach ó na scoileanna, like príomhoidí, ní luafaidh mé anois iad ach roinnt de na príomhoidí in san ceantar, tá siad tar éis bheith iontach báúil mar tuigeann siadsan an tábhacht atá bainteach le infreastruchtúr Gaeilge nó deiseanna labhartha, cumarsáide Gaeilge lasmuigh den lá scoile. So níl aon dabht faoi ach go bhfuil tacaíocht faighte againn uathu agus ní rabhamar ag dul isteach saghas dall ar an teangmháil sin leis an bpobal. Ach tá an ceart agat, like, bhí sé leath-theoranta sa gcaoi ina rabhamar agus is dócha go raibh an t-ádh orainn go raibh cinnirí, like, nuair a smaoiním siar air, nuair a bunaíodh an club, you know, sílim, más buan mo chuimhne, ní raibh éinne thar 30 ar an gcoiste, agus ní shílim go raibh mórán daoine thar 25 ar an gcoiste. Is cuimhneach liom go raibh, you know, 19, 20, 21 mar an aoisghrúpa de formhór na n-oifigeach is baill choiste. Sílim go raibh eisceacht amháin, is ní cuimhin liom cé a bhí ann. Ach an rud faoi go bunúsach ná daoine óga fuinniúla is féidir leo rud ar bith a bhaint amach. Agus, you know, nuair a bhímse ag smaoineamh siar ag rá, oh God, you know, tá an saol athraithe, nílimse ag rá go bhfuil an saol san lá atá inniu ar an mórchuid níos measa, tá mé just ag rá go bhfuil sé ana-dhifriúil agus roinnt de na rudaí nua, b'fhéidir gur rudaí gur féidir linn an. de na rudaí nua nach bhfuil chun ár leasa gur féidir linn níos mó a dhéanamh chun an dochar a spreagann siad a chur ar cheal agus na rudaí maithe atá sa saol a chur chun cinn. Like, mar shampla, ag an gcéad cruinniú, lorg mise seoltaí na ndaoine a bhí i láthair agus is cuimhin liom go ndúirt duine éigin liom, 'Cén fáth a bhfuil tú ag iarraidh seoltaí? Agus dúirt mé, Bhuel, cén bealach a bhfuil mise chun teagmháil a dhéanamh? Agus dúirt sí, Duh, déanaimis WhatsApp group. Agus dúirt mise, Cad é WhatsApp group? Agus roimh de, now, smaoinigh, seo cúig bliana déag goddamn, sin cúig bliana déag ó shin, agus caithfidh mé a rá, mé cráite ag WhatsApp groups ó shin. Ach an rud faoi ná, bhain mé le glúin eile, níl aon dabht faoi. Agus ní raibh mé i dtaithí ar an oiread ach daoine le laptops agus iad ag scríobh na miontuairiscí le linn an chruinnithe agus gur gur liostaí gníomh a bheadh ann rather than you know plé, you know toradh ar an bplé. Ach bhí tú a rá faoi dhaoine atá ag smaoineamh ar aon rud a dhéanamh, an an an rud a déarfainn ansin you know maidir le cruthaigh ná an rud atá tábhachtach faoi ná má má más duine thú a a go bhfuil suim agat sa nGaeilge, bhuail mé aisteach go leor le beirt ar an mbus arú inné, bhíodar ag caint Gaeilge lena chéile. Agus thosaigh mé ag caint leo, ní féidir, bhí Máire mo bhean ag rá liom, no Ciarán, ná dein é seo, but deinim é i gcónaí. Agus chuir mé ceist orthu cárbh as dóibh is gach rud, agus is beirt a bhí ag déanamh na hArdteiste, atá ag déanamh na hArdteiste i mbliana, agus bhíodar ehm, eh, bhíodar chun dul isteach go dtí McDonald's, chuala mé an comhrá, bhíodar ag dul isteach go dtí McDonald's toisc go raibh an, clár nua fógartha a bheith i nGaeilge so theastaigh uathu dul ag ordú an stuif as Gaeilge agus so chuireas ceist orthu cár fhoghlaim siad a gcuid Gaeilge agus ní raibh aon chúlra breise acu ach caithfidh go bhfuil sármhúinteoir acu i Wolstan's College gabhaim leithscéal ní féidir liom é a fhuaimniú i gceart Wolstan's nach é? amuigh in Cill Droichead agus beirt gur pé múinteoir atá acu, tá sí nó sé le moladh go mór. Bhí Gaeilge mhaith ag an mbeirt acu, ní raibh siad riamh sa nGaeltacht, ní just beirt go raibh spreagtha ó thaobh úsáid na Gaeilge de agus a d'fhoghlaim iad féin agus bhí Gaeilge líofa ag an mbeirt acu agus iad ag dul amach chun McDonald's a fháilt as Gaeilge de bharr an biachlár nua. So an agus tá an pointe iomlán caillte agam anois go raibh mé ag iarraidh a dhéanamh. Bhí go raibh dóibh siúd a bhfuil suim acu i todhchaí na Gaeilge an t-á, oh yeah, so daoine, you know, mar shampla, so glacaim leis go bhfuil neart daoine cosúil leis an mbeirt sin sa saol agus an buntáiste atá acu ná go bhfuil beirt i gceist ansin agus éinne atá ag iarraidh rud éigin a chruthú, creidim fhéin go bhfuil duine amháin eile, ní gá go mbeidh siad iomlán gníomhach leis an rud ach go mbeidh siad. go mbeidh tú in ann brainstorming a dhéanamh leo, an chéad rud. An tarna rud ná you know dírigh ar an rud agus creid gur féidir leat é a bhaint amach mar ní tharlóidh gach rud go simplí, beidh thuas seal, thíos seal ann ach má chreideann tusa go n-éireoidh leis, éireoidh leis. An tríú rud ná má tá ar an mbóthar, má tá rudaí. atá beaga gur féidir a bhaint amach. Tá, bíonn an dá thuairim faoi seo agus ní aontaím leis an tarna ceann. An tuairim atá agamsa agus is tionchar Phádraig Uí Shnodaigh go bhfuair mé é seo ná deireadh sé i gcónaí, más féidir buanna beaga a bhaint amach ar an mbóthar, bain amach iad agus tugann sé sin spreagadh chun an móraidhm a bhaint amach. Tá daoine eile a deireann. go rachaidh tú síos cul-de-sacs agus nach mbaineann siad leis an ábhar, ná téir síos cul-de-sacs, ar ndóigh, téir síos bóithrín má fheiceann tú go bhfuil an ghealach ag lonrú ag deireadh an bhóthair sin, bain amach an sprioc, ach más, má tá baol cul-de-sac, cúlaigh agus tabhair aghaidh ar an bpríomhbhóthar arís. So. Ach an rud is tábhachtaí ná go mbeidh misneach agat agus go leanfaidh tú amach na céimeanna. Agus má tá daoine a rinne a leithéidí cheana féin. Like nuair a bhíos-sa bainteach le mar shampla Coláiste Cois Life, bhí Tony Ó Leannacháin, bhí sé tar éis bheith ag plé le Coláiste de hÍde agus bhí múnla acu siúd. chun an coláiste sin a bhaint amach. Agus nuair a bhíomarna ag plé leis an Roinn Oideachais ag pointe éigin, dúirt siad linn, you know, like, táimid ag iarraidh, you know, figiúirí agus gach rud. Agus chuireas-sa glaoch ar Tony agus tháinig sé trasna go dtí an Palmerston House i mBaile Phámar agus thug seisean, an tuairisc a bhí acu siúd. So, go macánta, ní dhearna muidne ach an ceantar agus na figiúirí a leasú agus, ar ndóigh, thug Tony uchtach dom an lá sin mar nuair a bhreathnaigh mé bhí na figiúirí againne beagáinín beag níos dóchasaí ná na figiúirí a bhí acu siúd. So, is cuimhin liom, tar éis an chruinniú sin, Thug sé spreagadh mór dom toisc go raibh éirithe leo siúd rud a bhaint amach go raibh ár gcás níos láidre agus chomh maith leis sin go raibh siadsan tar éis roinnt mhaith oibre a dhéanamh chun creatlach a chur le chéile nárbh gá dúinn a dhéanamh. So, má tá tú ag plé le rud éigin a chruthú, féach, níl mé ag rá ná déan an botún go leanann tú go dall rud atá ann cheana féin. Faigh amach cad iad na buanna agus na lochtanna atá ar an rud sin agus forbair. déan tú aon fhorbairt chun a chinntiú nach leanfaidh tú na botúin ach go leanfaidh tú na dea-rudaí a baineadh amach, you know. Agus caithfidh rudaí a bhaint amach le Na Gaeil Óga agus go leor réimsí eile, tá iliomad rud bainte amach acu. Cén scil amháin, meas tú, atá tar éis a bheith ar an scil is cabhraí duitse ar an aistear sin? Em.
Bhuel, is deacair, is deacair liom, is deacair liom labhairt faoi, bíonn sé deacair saghas labhairt fút féin. Bhuel, is dócha gur chabhraigh sé liom gur, gur, tugadh scileanna áirithe dom, mar shampla, níl mé go maith ag scríobh, tá mé in ann caint, Deirtear liom go bhfuil mé in ann saghas díriú ar rud éigin agus é a bhrú chun cinn agus go bhfuil méid áirithe tréimhsí cinnireachta agam. So bhí an t-ádh orm nuair a bhíos in Ógras agus i gConradh na Gaeilge. Fuaireamar, cuireann sé saghas díoma orm nach bhfuil níos mó béim ar, sa lá atá inniu ann, ar chúrsaí cinnireachta ó thaobh um díriú ar rudaí a bhaint amach. Nuair a tháinig, chuaigh mise isteach in Ógras agus Conradh na Gaeilge, bhíodh muid ag dul chuig cúrsaí oiliúna an t-am ar fad. Now tá's agam gur féidir leat a lán den eolas seo a fháil ar líne ach fuaireamar um you know cúrsaí oiliúna a bhí in ann na mothúcháin a bhí againn um a chur i bhfoirm gníomh. agus tuigim go bhfuil sé deacair é sin a dhéanamh ach. An féidir sampla a thabhairt dom de cad atá i gceist ansin? Bhuel, is cuimhin liom ó thaobh PR de gur thug Liam Ó Lonargáin, a bhí i gceannas ar Carraig Public Relations, thug sé caint dúinn maidir le conas caidreamh poiblí, conas tú fhéin a chur in iúl don phobal. Agus bhí Liam ar fheabhas. Ba dhíograiseoir teanga é agus is fear gnó d'ardchaighdeán a bhí ann. Bhí an conradh aige ag an am le haghaidh na nótaí don Bhanc Ceannais agus bhí an oiread measa agam air mar dhuine agus bhí, bhí, bhí Liam, tháinig sé chugainn agus d'fhoghlaim mé go hiomlán conas, cur i láthair a dhéanamh uaidh an lá sin go macánta. Agus ceann de na rudaí, ní dhéanfaidh mé riamh dearúd air, bhí sé ag míniú dúinn, you know, nuair atá tú ag iarraidh rud éigin a chur i láthair na meáin chumarsáide, gur cé chomh ámharach agus mí-ámharach gur féidir leat a bheith faoin rud. Agus dúirt sé, tá sé chomh simplí, nuair a fógraíodh, bhí baint agam le Seachtain na Gaeilge ag an am agus is mar chuid den oiliúint le haghaidh Seachtain na Gaeilge go bhfuaireamar Liam agus dúirt sé, you know, Is cuma cé chomh maith agus atá na scéalta agaibh faoi Sheachtain na Gaeilge, má thiteann eitleán i Sráid Uí Chonaill an lá go bhfuil sibh ag fógairt an rud sin, níl sibh chun aon phoiblíocht a fháil dó. Agus dúirt sé, So, tá sé chomh randamach leis sin agus rith sé sin liom i gcónaí. So. you know, mhínigh Liam dúinn bhí, you know, conas presráiteas a dhéanamh, you know, you know, cén uair, cá háit, cén duine, na, na, na, na, na W's ar fad i mBéarla, um, eh, agus an H, agus, eh, a leithéidí siúd, um, agus thug sé cúrsa agus tar éis dhá uair a chloig gach duine a d'fhág an seomra sin bhíodar oilte ar caighdeán dochreidte mar bhíomar ag plé leis an duine go raibh an Banc Ceannais, b'fhéidir, ceann de na conarthaí is tábhachtaí sa tír ag an am, go raibh an duine sin, i measc go leor eile, gur b'in ceann de na conarthaí a bhí aige agus ba So, sin an saghas rud, is cuimhin liom gur thug Gearóid Denvir caint dúinn, Mícheál Ó Murchú as Cúil Raithin, daoine a bhí ar ardchaighdeán mar chainteoirí agus mar smaointeoirí agus gur, you know Bhí nós ann ag an am sin agus then bhí bunsmaointeoirí cosúil le Maolsheachlainn Ó Caollaí ó thaobh na teilifíse de em bhí an-chuid taighde agus obair déanta aige agus em staitisticí déanta aige, bhí seasamh aige mar smaointeoir ó thaobh na teilifíse de agus, ar ndóigh, an bun smaoineamh a bhí aige ná gur athair clainne é nach raibh R.T.E. ag freastal air agus gur bhrúigh sé an teachtaireacht sin go láidir. Agus so, bhí sé éasca ormsa mar ghníomhaí bheith ag gníomhaíocht ar son rud éigint nuair a bhí smaointeoir cosúil le Maolsheachlainn Ó Caollaí ann chun an taobh fealsúnach den rud a dhéanamh agus then bhí daoine cosúil le Pádraig Ó Snodaigh agus luaigh mé Tomás Ó hEochaidh agus a leithéidí ar an taobh eile gur daoine, gníomhaithe a bhí iontu siúd chomh maith a bhí in ann mé a chur ar mo shuaimhneas. Agus abair focal amháin, is dócha, a chuala tú fút féin thar na mblianta, is dócha, ná 'tiomanta'. Agus tá an tiomantas sin ann And ceann de na rudaí atá mé ag feiscint, mar tá mé ag labhairt le daoine, is sin is dócha b'fhéidir an rud atá comónta ag na daoine ar fad atá a' plé le cruthaitheacht is tá an tiomantas sin ann nó ar bhealaí is tá relentlessness freisin. Cár as a thagann sin? Bhuel, tá sé suimiúil, Donncha Ó hÉalaithe, fear iontach eile gur oibrigh mé ar go leor feachtaisí thar na blianta, go háirithe an Feachtas Náisiúnta Teilifíse nuair a bhíomar ag iarraidh TG4 a bhaint. Is cuimhin liom nuair a, Bhí cúpla mionchóisir. Ní raibh riamh ócáid cheart rud a bhí saghas truamhéalach ar bhealach ná chaitheamar an méid sin ama ag plé leis an bhfeachtas teilifíse nuair a baineadh amach é. Níor shuíomar síos riamh chun cúpla pionta a fháil le chéile mar ghrúpa agus é a cheiliúradh, aisteach go leor, ach shuigh mé féin agus Donncha oíche amháin agus, you know, Bhíomar ag plé sin, cén fáth ar baineadh amach é, agus dúirt Donncha tá sé ana-shimplí, Paisean. So, sin fíor. Bhí deichniúr ar an gcoiste againn, bhí naonúr ag an am, go raibh páistí a tógadh le Gaeilge agus Thuig an deichiú duine an scéal go maith, go raibh na tuismitheoirí sin gur de phobal na Gaeilge nó na Gaeltachta iad, bhí idir tuismitheoirí, ag iarraidh go mbeadh páistí le Gaeilge ag a baile mar theanga teaghlaigh agus go rabhadar sa riocht go raibh bosca sa chúinne sa teach go raibh tionchar dochreidte aige ar an ghlúin sin. But abair, an táimid ag dul isteach i kind of scéal bunú TG4 ansin agus. B'fhéidir ag staid éigin dtabharfaidh tú ar ais agus labhróimid faoi sin. Ach you know sin sampla amháin agus thagair tú do chun athbhunú seachtain na Gaeilge sin eagrán eile b'fhéidir lá eile agus na scoileanna agus sin eagrán eile b'fhéidir lá eile agus sin tá Na Gaeil Óga agus tá iliomad rud eile. But an paisean sin like, bíonn sé ar daoine áirithe i gcomhair kind of feachtas amháin nó i gcomhair rud amháin, you know, ach tá sé tar éis a bheith leatsa arís agus arís agus arís agus arís. Like, cá bhfuil an, cá has a thagann an tobar paisin sin? Cad é a dhéanann thú and is féidir a rá nach bhfuil tú difriúil, bhuel tá tú difriúil. So cad a dhéanann thú difriúil? Yeah, níl, níl, níl, níl tuairim agam, you know. Umm.
Ní sin le rá nach bhfuil na mílte daoine amuigh ansin atá cosúil leat ach tá rud éigin ann just ah, right, caithfear é a dhéanamh. Yeah, is, is, is aisteach an rud é, ní féidir, ní féidir, umm, umm, ní, ní féidir liom é a mhíniú. B'fhéidir gur mac le m'athair mé, déarfadh daoine áirithe. B'fhéidir go raibh an t-ádh orm gur luaigh mé go raibh meantóirí agus dlúthchairde liom cosúil le Pádraig Ó Snodaigh agus ansin you know Donnchadh Ó hÉallaithe agus Gearóid Ó Cairealláin, comrádaithe, sheasamar go léir gualainn le gualainn. Tá na rudaí sin ar fad, tá siad an-chabhrach.

mar a déarfadh an Snodach, má tá mionbhuanna anseo is ansiúd, bain amach iad, agus na mionbhuanna, nuair atá tú ag dul go barr Everest, ná feicfidh tú cnoc os do chomhair agus ceapfaidh tú gur sin an barr, agus nuair a thagann tú go barr an cnocáin sin, déarfaidh tú, oh my God, níl mé ach tar éis imeacht deich faoin gcéad den bhealach. Tarlaíonn seo do gach duine atá ag dreapadh cnoic, agus an bealach a mbreathnaímse, wow, nach raibh sin go hiontach, anois caithfidh mé nócha faoin gcéad eile a dhreapadh, whereas, you know.
Agus abair, ar an aistear le Na Gaeil Óga, bhfuil aon, bhfuil aon kind of cuimhne ar leith a sheasann amach duit mar tobar dóchais? Á, tá a lán. A lán, lán. Cad é an ceann is mó? An ceann is mó mar thobar dóchais? Yeah. Is dócha just an fás atá tagtha ar an structúr faoi aois agus go bhfuil daoine cosúil le you know, Úna Ní Mhuirí agus eh, Ciarán Éamonn ag plé le foirne agus Anne Marie agus a leithéidí gur, gur, go bhfuil daoine agus gur, gur tháinig cinnirí cosúil le Gráinne agus Helen ag plé leis an bhfoireann is, is eh, sine atá againn agus gur, gur gur, agus Louise, agus gur choinnigh siad an misneach, Yvonne, gur choinnigh an grúpa sin an misneach agus gur lean siadsan, tá siad linn anois deich, dhá bhliain déag, sílim, agus is daoine iontach ar fad iad agus gan na Gaeil Óga ní bheinn tar éis bualadh leis na daoine sin ach ó thaobh na Gaeilge de is iontach an rud é Um an an suirbhé deireanach a deineadh ó thaobh labhairt na Gaeilge de, eh, tháinig Leamhcán amach an-mhaith, sármhaith ó thaobh méid na ndaoine a labhair Gaeilge. Yeah. Agus like, ar ndóigh bhí na Gaeil óga iontach mórtasach as bheith mar chuid den phobal sin a chruthaigh é sin ach ní dhearnamar é sin linn féin, rinneamar é leis an obair na Gaelscolaíochta agus. Ach dá mbeadh ort.
Tógáil ar ais go dtí rud amháin nuair a smaoiníonn tú siar, nó sin an rud, an t-ainm. Ah, ní raibh rud amháin, tá míle rud, smaoiním ar chúilín a fuair Rónán Mac Niallais nach bhfaca mé a leithéid riamh, smaoiním a bheith ag plé le leaids óga nuair a tháinig siad isteach sa chlub agus na dúshláin, go háirithe páistí le dúshláin. smaoinigh, you know, tá an méid sin rudaí go bhfuil déanta againn atá iontach. Ceapaim go bhfuil sé iontach an dearcadh atá againn ó thaobh, luaigh mé cheana féin faoi Bhród, sílim go bhfuil sé an-tábhachtach, em, you know, go mothóidh, em, i dtosach báire mná go bhfuil fáilte rompu ag imirt spóirt. Nuair a bhíosa óg ní raibh sé sin fíor agus an tarna rud ná go mothóidh daoine nach bhfuil ar aon, you know, go bhfuil LGBT go bunúsach, go mbeidh fáilte rompu. Mothaím an-láidir faoin dá rud sin agus mothaím gur, mothaím gur, gur, go bhfuil éirithe linn iad sin a láimhseáil. Agus tá, tá an méid sin rudaí, like, you know, smaoiním ar na, na, na, an, an leibhéal iománaíochta atá éirithe linn a bhaint amach, tá sé dochreidte chomh maith, like, Steve Donohue agus Naoise de Bhaldraithe a bheith amuigh ar an bpáirc agus iad ag fáilt scórannaí ar ardchaighdeán agus ag imirt ar ardchaighdeán. Like, rud i ndiaidh a chéile, tá, tá an oiread sin rudaí bainte amach ag an gclub seo, Na Gaeil Óga, go, you know, tá, tá, cúpla rud gach bliain a dhéanann mórtasach mé. Fiú inné ag an bParáid i Leamhcán buachan duais don iarratas sa pharáid is bríomhaire sa cheantar agus measaim gur léiriú iontach é sin ar an fuinneamh atá ag daoine cosúil le Nicola Oman mar rúnaí an chlub ag eagrú na rudaí seo agus ag cinntiú go mbeidh an saghas an beocht sin le feiceáil. Agus.
Tá cúig déag bliain ar an bhfód ag Na Gaeil Óga anois. Cén aisling is fiáine atá agat don chlub? Bhuel, ní gá go mbeadh sé fiáin ach an, you know, an aisling ná go mbeidh clubtheach againn, go mbeidh páirc uile-aimsire faoi shoilse againn, agus páirc ar féar againn agus go mbeadh siad sin in aon ionad amháin más féidir, b'fhéidir nach mbeidh sé sin indéanta, agus go mbeidh struchtúr láidir faoi aois agus fásta againn. Agus an stuif a bhaineann le foirgníocht, cén fáth a bhfuil sin tábhachtach? Cén fáth nach féidir? A Esther, mar atá, tá sé go breá, tá dóthain spás úr cluichí. Bhuel tá an rud, bhuel tá cúpla rud right ó thaobh airgeadais de, níl aon chiall leis an méid airgid atáimid ag íoc ó thaobh cíos de ach an rud is tábhachtaí ar fad ná is club Gaeilge muid, tá ionad amháin Gaeilge ag teastáil dúinn gur féidir linn teacht chuige agus go mbeimid ar ár gcompord agus ag plé le chéile trí go mbeidh infreastruchtúr Gaeilge ann. agus tá sé an-tábhachtach chomh maith ó thaobh an spioraid sa chlub féin de. Tá an-chuid clubannaí, aisteach go leor go mothaíonn chomh láidir faoin rud nach n-aithníonn siad gur club iomlán thú gan an chuid sin den struchtúr, go mbeidh seomraí gléasta agat, go mbeidh do pháirc féin taobh leis, go mbeidh tú in ann, go bhfuil tú in ann cithfholcadh a bheith agat tar éis, bhí mé a rá faoin tábhacht atá le mná a bheith ag imirt linn, agus tá sé iontach tábhachtach acu míbhuntáiste ná go mbíonn siad ag traenáil i bPáirc an Fhionnuisce cuid éigin den bhliain agus níl cithfholcadh ná fiú leithreas ar fáil dóibh ins an ionad ina bhfuil siad ag imirt agus dar liomsa go bhfuil sé scannalach go bhfuil muid fágtha sa riocht nach féidir linn infreastruchtúr tá a fhios agam ó thaobh camógaíochta de go bhfuil sé sin nach bhfuil sé sin i gceist ach ó thaobh na peile de agus is mar sin atá sé ón tús againn agus Caithfimid rudaí mar sin a fhorbairt agus an rud eile atá ann ná ní fhaca mo ghlúin taobh istigh de gym riamh ach tá sé riachtanach go mbeidh gym againn agus go mbeidh balla againn le haghaidh iománaíochta de, go mbeidh páistí agus na daoine fásta ach go háirithe na páistí go mbeidh siad in ann dul agus na scileanna. So tá an uile shaghas rud meascaithe isteach le clubtheach, ní díreach struchtúr stroighin atá i gceist. Is rud é atá an-bhunúsach agus atá riachtanach dúinn. Ach an rud is tábhachtaí ar fad ar fad ó thaobh an chlub de, is club Gaeilge muid. So táimid ar lán bealaí ag triall in aghaidh easa. Tá a lán dúshláin ann. Téann tú agus tagann tuismitheoirí ag plé agus you know cairde na Gaeilge agus daoine nach bhfuil Gaeilge acu atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim agus tá sé an-deacair a chinntiú go labhrann daoine Gaeilge. Tá's agat, tá, tá, tá, seo, seo an, seo dúshlán ár linne ná na, na daoine, mar shampla, iarscoláirí Gaelscoileanna, conas is féidir iad siúd a chur ag labhairt na teangan mar nós, na daoine a chuireann aithne ar a chéile trí Ghaelscoil, go mbeidh siad ag iarraidh Gaeilge a labhairt nuair a castar ar a chéile iad i bpub nó ar pháirc imeartha nó aon suíomh eile. Like, tógaim an sampla mar shampla agus níl mé ag iarraidh bheith caitheamh anuas ar aon aon dream eile ach bímse ag plé le go leor réimsí saoil, cuirimid mar sin é, agus buaileann tú le grúpaí daoine go bhfuil b'fhéidir, you know, as deichniúr go gcastar ort go mbíonn cúigear nó seisear le Gaeilge mhaith, ceathrar nó cúigear nach bhfuil Gaeilge acu, agus is i mBéarla 100% a bhíonn an comhrá sin. Ar ndóigh, bím féin sa riocht gur, eh, má tá teanga comhluadair á labhairt, labhrann Gaeilgeoirí Béarla, má táimid i gcomhluadar, ag caint i gcomhluadar Béarlóirí, mar, caithfimid é sin a dhéanamh mar nílimid ag iarraidh bheith drochbhéasach, ach nuair atáimid ag caint, eh, le chéile, Is Gaeilge a labhraímid. Ach an rud a tharlaíonn, dtuigeann tú, ar ndóigh nuair atá cúigear agus cúigear, tiontaíonn an comhrá isteach i mBéarla agus an toradh a bhíonn air ná gur Béarla an teanga comhluadair a bhíonn ann. Trí rudaí a chruthú, rudaí nua atá i nGaeilge amháin, Fágann tú sa riocht go bhfuil an cúigear sin le chéile ag déanamh pé rud atá uathu agus tá siad á dhéanamh i nGaeilge. Ar ndóigh, níl siad ag iarraidh an cúigear eile a ghearradh amach. Seo an tarna dúshlán atá againn ná an cúigear sin a fháil chun an Ghaeilge a fhoghlaim, chun bheith ag iarraidh bheith inár gcomhluadar mar Ghaeilgeoirí. Is fuath liom, is fuath liom nuair a deireann daoine. faoi lucht labhartha na Gaeilge, nó b'fhuath liom a chloisteáil go gcreidfeadh éinne go bhfuil na Gaeil Óga elitist. Is é an rud is lú ó elitism atá ar siúl ag an gclub seo an rud atá muidne ag déanamh ná táimid ag rá, seo freastal ar phobal na Gaeilge, seo freastal ar dhaoine atá ar bheagáinín Gaeilge atá ag iarraidh í a fheabhsú, seo freastal ar dhaoine nach bhfuil aon Gaeilge acu atá ag iarraidh í a dhéanamh ach táimid á dhéanamh trí Ghaeilge. So, nílimid ag cur, agus ba chóir dom a rá, go bhfuilimid ag rá go bhfuilimid ag cur freastal ar fáil do dhaoine nach as Éirinn iad agus go bhfuil fáilte is fiche rompu a bheith ag imirt cluichí Gaelacha trí Ghaeilge. Nílimid ag iarraidh bheith cosúil le club Béarla a deireann, bhuel, i mBéarla nó níl aon rud eile le déanamh agat, sin é. Táimid ag iarraidh bheith ag freastal, so, tá daoine cliste ag rá go bhfuilimid elitist. So a mhalairt glan, is muid an rud is. oscailte in Éirinn, an club is oscailte in Éirinn, mar aon duine, bíodh sé ina Gaeilgeoir nó ina Béarlóir, tá muidne ann dóibh. Má theastaíonn uathu a bheith ag imirt linn gan Ghaeilge, tabharfaimid deiseannaí acu chun í a labhairt. I gclubannaí Béarla, cuireann siad freastal ar fáil trí Bhéarla agus má tharlaíonn sé go bhfuil cúigear Gaeilgeoir i measc cúigear eile Béarlóir nó cúigear Gaeilgeoir ar fhoireann de chúigear déag, is i mBéarla amháin a bheas an teanga sin agus níor chuala mise riamh Gaeilge á labhairt mar theanga imeartha ag clubanna eile. Níl mé ag rá nach dtarlaíonn sé ach níor chuala mé é lasmuigh den Ghaeltacht agus lasmuigh de Laochra Loch Lao i mBéal Feirste agus Gaeil na Gaillimhe i nGaillimh. So, an rud atá mé ag rá ná, Agus ní deirim é sin mar mhasla d'aon fhear, tá mé ag rá gur mar sin atá an saol agus an rud atá ar siúl againne ná táimid ag cruthú rud nua agus is féidir le duine ar bith an rud atá déanta againne a dhéanamh, a dhéanamh iad féin fhad is gur féidir leo. I gcás club den Chumann Lúthchleas Gael, más féidir leo cúpla duine a fháilt atá dílis don choincheap ó thaobh labhairt na Gaeilge,
Anamá. So, abair, tá a lán pléite ansin, tá muid ag teacht i dtreo ceann scríbe. Dhá cheist deireanach. Ceist uimhir a haon, dá mbeadh 20 milliún agat le caitheamh ar todhchaí na Gaeilge a láidriú, cad a dhéanfadh tú? Cén rud amháin a dhéanfadh tú?
Dhéanfainn iarracht na fadhbannaí atá le pleanáil sa nGaeltacht a réiteach, aisteach go leor, mar ceapaim go bhfuil an faillí atá an státchóras a dhéanamh ó thaobh cearta phobal na Gaeltachta scannalach agus táimid fágtha sa riocht go bhfuil teaghlaigh ins an nGaeltacht nach bhfuil in ann i dtithe, tithe a thógáil ar a dtalamh féin agus dá bharr tá siad ag dul amach as an gceantar agus tá, go bunúsach, tá athphlandáil ar siúl sa nGaeltacht toisc nach bhfuil an t-airgead, má tá site agatsa, más féidir leat tógáil ar an site, cosnóidh sé X mílte é a cheannach. Ach an rud atá ann ná tá fadhbannaí ollmhóra ag daoine na siteannaí atá acu a úsáid. agus tá brú orthu dul isteach go dtí na bailte. Ní thuigim, tuigim an loighic maidir le forbairt bailte, na tithe aonair nó más féin nua, ach ceapaim gur chóir go mbeadh eisceacht i gcás na Gaeltachta. Táimid ag caint faoi ghrúpa an-bheag de phobal agus ní chreidim go gcuirfeadh sé as chomh mór sin. don mhórphictiúr atá againn sa tír dá mba rud í go raibh, go ndéanfadh an rialtas cinneadh go raibh cearta phobal labhartha na Gaeilge sa Ghaeltacht níos tábhachtaí ná rud ar bith eile. Agus cén fáth go bhfuil sin tábhachtach d'fhás na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, meas tú?
mar creidim go fadtréimhseach, níl mé ag rá go dtarlódh seo thar oíche, ach ní chreidim go bhfanfadh, go mairfidh, go mairfeadh an Ghaeilge bheo mar theanga chomhluadair go mí-ámharach dá mbeadh an Ghaeltacht marbh. Creidim go, diaidh ar ndiaidh, go rachfaí, b'fhéidir nach dtarlódh sé láithreach, Ach cinnte, creidim go mí-ámharach gur próiseas a bheadh ann agus nach mairfeadh sí mar, cinnte, mhairfeadh sí mar theanga mar bheadh daoine á usáid mar tarna teanga ach tá mise ag caint faoi an comhrá atá againne mar atá anseo. Creidim gur fíorbheagán de sheans go mbeidh mórán daoine ag labhairt Gaeilge mar theanga, mar chéad theanga pobail dóibh Má thagann deireadh leis an nGaeltacht, sin mo thuairim, tá a fhios agam go bhfuil daoine ag easaontú, b'fhéidir, leis sin, ach creidim féin gur tobar atá sa nGaeltacht agus creidim go bhfuil sí an-lárnach ar fad do thodhchaí na Gaeilge. Go raibh maith agat as do smaointe ar fad a roinnt linn. Ceist dheireanach ar fad ar fad. So má tá duine lán le fuinneamh agus paisean, ag éisteacht le seo agus tá siad ag cur fút, b'fhéidir, i do cheantar áitiúil, ag cur fúthu ina cheantar, i do cheantar áitiúil. Cad é, agus tá fonn gnímh orthu ach b'fhéidir, mar a luaigh tú féin, nuair a bhí tusa níos óige, thaitin sé go mór leat nuair a bhí daoine ag déanamh an smaointeoireacht duit agus ag stiúradh le treoir? Té.

Agus an rud atá ann ná bhí méid áirithe daoine a bhí buartha toisc go raibh an deighilt aoise idir mé féin agus roinnt de na daoine go raibh mé mór leo agus you know ní raibh mise riamh sa riocht gur dhúirt duine éigin liom déan é sin. Níor tharla sé sin dom go dtí go raibh mé b'fhéidir tríocha cúig nó daichead. go raibh ar dhuine éigin rud éigin a dhéanamh agus mionrud a bhí ann agus nuair a bhí sé déanta agat bhí tú Jesus bhí sé sin chomh seafóideach just déan an glaoch gutháin a dhéanamh agus b'in an chéad uair go háirithe sin níor dhúirt Pádraig Ó Snodaigh mar shampla riamh liom so
yeah yeah yeah ok so cad é an cheist?
so dá mbeadh duine amuigh ansin lán le fuinneamh a bhí ag iarraidh cabhair le na chuid smaointeoireachta a fhorbairt cad é an Cad é an rud is mó gurb aoibhinn leatsa dá mbeadh sé cruthaithe trí Ghaeilge i do cheantar áitiúil? Chreid mé i gcónaí go raibh dhá bhealach leis an Ghaeilge a chur chun cinn, gur chóir twin track a bheith ann, ceann amháin ná an brú ar an státchóras agus an ceann eile ag spreagadh an phobail lena úsáid agus deiseanna úsáide. So ó thaobh an pobal a spreagadh lena úsáid ná creidim go bhfuil múnla Na Gaeil Óga ar fheabhas le haghaidh neart rudaí eile. So mar shampla, Is trua nach bhfuil clubannaí snámha trí Ghaeilge, nach bhfuil clubannaí leadóg boird, cispheile, sacair, rugbaí agus neart rudaí eile mar sin. Dháiríre píre, ba chóir go mbeadh infrastruchtúr. Is trua arís, bhítear á rá, dá mbeadh 20 milliún agam, b'fhéidir go gcaithfinn cúpla milliún de sin i dtreo oifigigh Gaeilge a cheapadh timpeall ar gach scoil i mBleá Cliath chun infrastruchtúr mar sin a chur ar fáil d'iarscoláirí na scoileanna. Go bunúsach, tá an méid sin go bhféadfaí a dhéanamh ó thaobh, agus roinnt de na spóirt sin, níl slua mór daoine i gceist, níl ach dornán daoine so sin an chéad rud a dhéarfainn. Agus ó thaobh freastal ón rialtas de, sílim gur, tionscnamh ann féin é d'éinne a bheith ag plé le h-úsáid na Gaeilge leis an státchóras. Ceapaim gur rud é atá inmholta agus ba chóir do gach duine le Gaeilge a dhéanamh. Tá rudaí áirid atá ag fáilt go héasca agus rudaí gur gá duit bheith ag troid faoi agus Aríst, is rud é go bhféadfadh duine go háitiúil a dhéanamh, ag spreagadh daoine lena leithéid a dhéanamh, ach tá, b'fhéidir gur feachtas réigiúnach nó náisiúnta níos mó a bheadh i gceist ansin ná an rud áitiúil gur féidir a dhéanamh. Bunaigh club leadóg bhoird mar rud ana-shimplí. Faigh cúpla duine le Gaeilge go bhfuil suim acu sa nGaeilge agus you know ní bun agus barr an scéil é ach Eagraigh rud éigin sóisialta, siúil áit suas sna sléibhte, fiú pionta a ól trí Pop Up Gaeltacht, ach ná bíodh sé sin mar sprioc ann féin. Ná bíodh an Pop Up Gaeltacht ach mar ócáid gur féidir libh a shocrú cad tá sibh a déanamh. D'you know, tá géarghá le ócáidí. Mairimid i sochaí Béarla i mBleá Cliath den chuid is mó, so an t-aon bealach go mbeidh deis ag aon duine Gaeilge a labhairt mar theanga pobail nádúrtha ná go bhfuil siad gafa le grúpa, le heagraíocht, le cumann, muna bhfuil siad ag labhairt Gaeilge aige baile. Ar ndóigh, an rud is tábhachtaí ná Gaeilge a labhairt nuair atá páistí ag duine éigint, má tá comhluadar agat, má tá lanúin agat, Gaeilge a úsáid agus Gaeilge a úsáid leis na páistí. Téann sé sin gan gan eisceacht, is é sin bun agus barr, agus níl bronntanas níos fearr gur féidir leat a thabhairt do do pháistí ná sin. Ach ansin téir ag plé le hócáidí sóisialta, mar is trí grúpaí, teanga is bealach cumarsáide, bealach labhartha atá inti, agus tabhair deis labhartha do dhaoine, ar ndóigh, tabhair deis dóibh rudaí eile a dhéanamh cosúil le scríobh, í a léamh agus í a chumadh agus, you know, dánta agus rudaí mar sin ach ó thaobh labhairt de, you know, bunaigh rud simplí go bhfuil paisean agat fhéin dó agus b'fhéidir cara leat, em, you know, imirt cártaí. Agus féach an féidir forbairt uaidh sin. Ná stop ag rud amháin. Nuair atá a dhóthain daoine agat le haghaidh do chlub leadóg boird, agus níl ach beirt nó ceathrar ag teastáil chun é sin a dhéanamh, agus is féidir forbairt uaidh sin. Agus an darna rud ná, dírigh ar aoisghrúpa nó ar aicme ar leith daoine, nó grúpa ar leith daoine, ní aicme sa gcaoi cúng atá i gceist agam, ach grúpa ar leith daoine. An buntáiste a bhí againne sna Gaeil Óga ná go raibh muid ag plé le daoine atá aclaí idir, ó thaobh daoine fásta de, idir 18 agus 35, ó thaobh na bpáistí de tá muid ag plé le grúpaí ar leith. So, is rud é a bhíonn deacair go minic you know, má eagraíonn tú rud éigint go dtitfidh sé isteach i gcatagóir atá ró-scaipthe ó thaobh meon intinne de nó go bhfuil daoine nach bhfuil i gcatagóir le chéile. So, má.
Agus sin pointe an-tábhachtach. Yeah. Ceapaim go minic bíonn daoine ag rá. Á bhuel, rinne mé iarracht X a dhéanamh agus níor éirigh liom ach cúigear a fháil. Ach is ag iarraidh, freastal ar gach éinne a bhí siad, so ní thuigeann siad conas go d'fhéadfadh siad cúigear déag a fháil as caoga. Ach is minic nuair a théann tú níos nideogaí agus tá tú ag freastal níos mó, bíodh sé ar bhonn tíreolais nó ar bhonn spéise, d'you know, go bhfuil sé i bhfad níos éasca daoine a mhealladh. D'you know, is mar a deirim go minic, ar bhonn pearsanta gheobhainn é i bhfad níos éasca, 200 duine a spreagadh chun teacht ag plé le club sacair trí Ghaeilge ná mar a gheobhainn é 30 duine a fháil chun teacht go ciorcal comhrá.
Sin é. Ach an rud a chaithfidh tú smaoineamh air, ní bhfaighidh tú an 200 duine an chéad lá ariamh. No, ní gheobhaidh. Ach an duine atá ag streachailt, deichniúr a fháilt ag an ciorcal comhrá, Cheapfadh siad go raibh sin go hiontach ar fad ar fad seachtó duine a fhág an club sacair. Yeah, agus an rud a chaithfidh tú smaoineamh air ná, má bhunaíonn tú club sacair, just mar shampla amháin, you know, b'fhéidir an chéad oíche go bhfógraítear é gur mbeidh triúr nó cúigear ann agus má tá, sin go hiontach. Agus go bhfuil beirt agat, em, smaoiním i gcónaí ná, ag, i, i, i 1988 d'fhreastalaíos ar chruinniú agus is mé an t-aon duine, seo scéal fíor, d'fhreastalaíos ar chruinniú agus is mé an t-aon duine a d'fhreastail, seo chun Gaelscoil Naomh Pádraig a bhunú. Níor tháinig oiread agus duine amháin ag an gcruinniú agus mar léiriú ar an saghas duine go raibh mé ag plé leo, Liam Bairéad, athair Choilm Bhairéad, den scannán, stiúrthóir nó léiritheoir an scannáin, An Cailín Ciúin, Bhí Liam, bhí mé ag caint le Liam cúpla lá ina dhiaidh sin thar pionta i gClub an Chonartha agus dúirt mé leis, God, Liam, tá beagáinín díomá orm, bhí mé ag cruinniú an tseachtain seo caite agus bhí mé liom féin. Agus thosaigh sé ag bualadh bos agus dúirt sé, Sin é, tá sé déanta agat! Dúirt mé, cad tá i gceist agat? Agus dúirt sé, Á, bhuel, sure, breathnaigh ar Ghaelscoil, á, ní cuimhin liom, Barróg, ní Barróg, Míde, Gaelscoil Míde, go raibh baint aige len é a bhunú agus dúirt sé liom go raibh sé ag cruinniú oíche amháin leis féin ag sin agus bhí sé, bhí an scoil tosaithe aige ag an am sin agus dúirt sé, sin é, tá tú ar an mbóthar ceart agus b'in deireadh an chomhrá agus, you know, tá sé an-tábhachtach, tarlaíonn na rudaí seo ach an rud a tharlóidh ná chomh luath agus a bhunaíonn tú an gníomh. Má dhéanann tú taitneamhach é, má dhéanann tú trí Ghaeilge é, ná tar agus bí ag labhairt Béarla. Caithfidh sibh, an added value atá ag an rud ná go bhfuil sé trí Ghaeilge. So an fhadhb a bhíonn go minic ag na rudaí seo ná ceapann daoine go gcaithfidh siad bheith béasach nó pé rud a tharlaíonn dóibh agus bíonn siad ag caint Béarla lena chéile agus tar éis bliana ní bhíonn éinne fágtha mar níl aon suim ag daoine dul ag rud nach bhfuil ag leanúint na dtreoracha agus na coinníollacha. So an rud atá ann ná má eagraíonn tú rud Gaeilge, labhair Gaeilge. Má thagann daoine nach bhfuil Gaeilge acu, cuir ar aghaidh go dtí ranganna Gaeilge iad chun gur féidir leo filleadh nuair atá a ndóthain acu. Agus de réir mar a fhorbraíonn tú beidh sibh féin in ann na ranganna Gaeilge ach ag an tús faigh grúpa beag daoine agus labhraigí Gaeilge lena chéile, leag é mar nós agus má tá sé taitneamhach imeoidh sé ó 4 go deichniúr go 20 go 50 chomh tapaidh agus atá mise mo sheasamh anseo agus geallaim, geallaim d'éinne atá ag éisteacht le seo, dá mbunóidis club snámha nó club leadóg boird mar shampla ina gceantar féin taobh istigh de bliain bheadh iontas ormsa muna bhfuil 20 duine ag glacadh páirt ansin má shocraíonn siad cén aois, má dhíríonn siad ar aoisghrúpa iarscoláirí Gaelcholáiste sa cheantar, iad a spreagadh chun dul ann mar ghrúpa. An tarna rud ná labhairt Gaeilge lena chéile agus an tríú rud ná pé duine atá, daoine atá i gceannas air, go mbeidh siad you know chilled out sa saol agus nach mbeidh siad ag troid le daoine agus just gur féidir le daoine teacht agus taitneamh a bhaint as an rud agus b'fhéidir pionta a fháil sula théann siad abhaile ag deireadh na hoíche agus, nó cupán tae nó caife nó pé rud is mian leo agus, you know, níl aon dabht faoi, má tá, más rud é gur éirigh leis na Gaeil óga dul ó dáréag, n'fheadar cé mhéad duine atá againn ach tá cinnte níos mó ná 500 ball againn faoi láthair tar éis 15 bliana, níl aon dabht faoi gur féidir le, éinne atá i gceist leis seo an rud céanna a dhéanamh ar leibhéal áitiúil agus le haghaidh rud a bhaineann le haon saghas spóirt. Yeah. Cool. Go raibh maith agat, Ciarán.